HQ Pixel, notre métier est d'assurer votre communication. Ani Babakɔrɔ, Sidi Tarawele, Bɔ Jabate, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn, kosɛbɛ, Sidi don bɛɛ n'a dugujɛkan don, tiɲɛ, Bɔkari Tarawele tarata o tarata ale ni Bɔ Jabate an de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafonibalan na, awɔ, o tuma Bɔkari ale sen bɛ kiriki la, kosɛbɛ, min ye jɛkafɔ ye jamajɛ baara ye. o tuma ni ala ma basi kɛ karamɔgɔ daba tunkara o tuma a bɛ sira la joona joona o tuma yan n'o cɛ bi kunnafoni bala ale donkan filɛ kosɛbɛ karafejuru bɛ amɛ jakite bolo a kɛlen bɛ ka danna ta ka da maa min kan o y'a ka kalanden jolen n'o ye tɛnɛnba jakite ye o tuma min ye sidi tarawele bɔ jabate lamɛnbaaw o tuma u ye faamuyali kɛ ko la don bɛɛ n'a dugujɛ kan don o tuma jamajɛ baara yɛrɛ taabolo ye nin ye o tuma sidi kunnafoni kɛlen bɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn an b'a ɲini amɛ jakite n'a ka kalandenw fɛ k'u bolo yɛlɛma ni an sigilen ye gafe kɛnɛ kan
i bolo don sidi tarawele ne bɛ n tigɛ don la lumière sɛbɛnnikɛla n'o ye amadu sala ture sidi a ko mali feerefɛnw sidi an bɛ don min na ko bi n tɛ san sɔngɔ kɔni o dalen b'u kan a ko tiɲɛ don diɲɛ ka gɛlɛn an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko minisiririso min sigilen bɛ izini ni jagoko kan fana kɛlen don ka danna ta ka da maa min kan n'o ye DGCC bukari e dunbiya e ko ale m'a dan jira dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko di n'o ye amadu sala ture ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ minisiririso min sigilen bɛ iziniko ni jagoko kan sidi tarawele i b'a ye k'a fɔ jamana ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka yamaruya d'u ma unhun, ka sira d'u ma e k'a jira k'a fɔ e diɲɛ ka gɛlɛn o ye tiɲɛ ye Kosɛbɛ. nka fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunda minɛn na Awɔ. mali feerefɛn minnu bɛ yen min ye an ka jagokɛlaw ye u n'u ka ɲɔgɔn ye Awɔ. yaasa min ye feerefɛnw sɔngɔ a kana se ka yɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ a ko irisiw ka kɛlɛ ka taa bila ukraine na Awɔ. an bɛ don min na ko bi feerefɛn caman kɔni bɛ yen minnu sɔngɔ yɛlɛnnen bɛ kosɛbɛ Tiɲɛ. k'a sababu kɛ tajiko ye Awɔ. ni taji yɛlɛnna ka ban fɛn bɛɛ lelen b'o la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko CEDEAO ka taa bila UEMOA olu tun kɛlen bɛ ka danna juguya eh, gɛrɛntɛ dɔ da mali kan min ye anbarigo ye kalo wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko o kalo wɔɔrɔ kɔnɔ min ye malidenw ye e bɔda dɔɔni o kɛra an ye kalo wɔɔrɔ in bannen mhm. i b'a fɔ min ye jagokɛlaw tun sigilen bɛ k'o makɔnɔ sidi tarawele feerefɛnw sɔngɔ de filɛ ka yɛlɛn daliba dali min ye tulu malo ɲɔ sukaro ka taa bila dunfɛn wɛrɛw la malidenw ye ɲininkali de kɛ mun na min ye transition kɔnɔna ye sidi tarawele feerefɛn sɔngɔ a ma yɛlɛnni min kɛ min kɔni ye anbarigo ye o bannen feerefɛn sɔngɔ yɛlɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko min ye kolonɛli asimi goyita ale yɛrɛ ye weele bila joona joona min ye conseil des ministres kɛrɛnkɛrɛnnen o kɛra utukalo tile wolonwula o senfɛ jago ale ni izini minisiri a ye yamaruya ta k'a di a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ dumunifɛn dɔw bɛ olu sɔngɔ kana se ka yɛlɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko minisiri ale fana ye wakili ta ni k'a da DGCC kan sidi tarawele janko u bɛ se ka kɔfilɛ kɛ malidenw na hɛrɛ ni hinɛ ani makari maa minnu bɛ na ni fɛnw ye jagoba tigilamaa ka taa bila jurabaw la sidi tarawele u k'a lajɛ sa jamana ye dɛmɛ min ta k'u sɛgɛrɛ n'o ye exonération ye o tuma u ka se ka malidenw bolo suma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dgcc o ɲɛmaa n'o ye bukari dumuya ye bukari dumuya e ko maa minnu kan k'o baara kɛ mhm. a ko a n'olu yɛrɛ lakikaw ma ɲɔgɔn ye koyi ani maa wɛrɛw de ye ɲɔgɔn ye mhm. maa wɛrɛ minnu bɛ sidi tarawele minnu tɛ se ka malidenw jigi fa i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ doniba tabaw la olu dun bɛ jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko a na kɛ jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ DGCC ɲɛmaa bolo awɔ ani maa minnu ye ɲɔgɔn ye unhun n'o tɛ jɛrɛjɛkulu dɔ sigilen bɛ yen ayiwa minnu sigilen bɛ min ye diɲɛ gɛlɛya ka taa bila Mali la kosɛbɛ feerefɛnw bɛ ka sɔngɔ yɛlɛnni min kɛ unhun Seydi Tarawele u ka se k'a lajɛ jamana ɲɛmaaw awɔ min b'a to feerefɛnw sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na sabu diɲɛ ka kalan tiɲɛ a ko a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ awɔ a n'olu ka ɲɔgɔn ye o unhun tuma k'olu ma sɔn ka bin a ka jɔ kɔnɔ kosɛbɛ a ko min kɔni ye sukoro ye awɔ sɔngɔ kelen t'a la Mali kɔnɔ tiɲɛ, yɔrɔ dɔw la kɛmɛ ni mugan, awɔ, kɛmɛ ni bi naani, unhun, kɛmɛ ni bi duuru, kosɛbɛ, fo kɛmɛ ni bi seegin, awɔ, a ko an tɛ jamana kelen kɔnɔ dɛ, tiɲɛ, a ko n'i ye kow taabolo lajɛ, awɔ, Seydi Tarawele min ye jamana y'a bolo d'a kun sɛfɛwari miliyari tan ani naani, kosɛbɛ, ni k'o ta k'o di subvention kɔnɔna la, awɔ, a ko o n'a ta o ta, tiɲɛ, hali bi feerefɛn sɔngɔ b'u nɔ na, awɔ, sɛbɛnnikɛla ko, a ko di, a ko n'i ye nin damada damadaw lajɛ, kosɛbɛ, min ye DGCC ale ɲɛmaaba, unhun, directeur général n'o ye Bukari Dumuya ye, awɔ, Seydi Tarawele ko maa bɛ se k'a fɔ sa k'a dɛsɛra, awɔ. Eh!
ale de kan ka fɛnw lakɔlɔsi mhm. feerefɛnw sɔngɔ jamana ale mana kan di fɛn o fɛn la maa man ka dɔrɔmɛ kelen k'o fara a kan nka min bɛɛ bɛ k'a buruja mhm. ni k'a k'a sago ye ale sigilen ɲɛna a ko ko bɛ dɛsɛ ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye journalisiw ye bɛɛ lajɛlen y'i seko ni damayira kɛ min kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u ladɔnniya mhm. jamana a bɛ dabolo min na bi dabolo ɲuman tɛ min ye lakanako ye jamana ɲɛmɔgɔ b'u sɔn nka min kɔni ye dumuni ko ye n'o kɔni ma se ka lajɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'o fana y'a gɛlɛya belebeleba de ye jamana kɔnɔ a ko ala m'an kisira mali sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ cogo min na wari tɛ bolo la jamanadenw bɛ kule la maa minnu kan k'o baaraw kɛ olu mago tɛ jamanadenw na a ko mun tora bilen ni ka yɛlɛma don ko la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la lumière kɔnɔ amadu sala ture ale ka sɛbɛnni don sidi tarawele Bo jabate ne ye la lumière bila ne bɛ le patriote ta nin ye fakara fayinkɛ ale ka sɛbɛnni ye a ko an ka taa CNPM kɔnɔ dɛ o tɛ conseil national de patronat du mali ye wa n'a ye jaba ko jamana sɔrɔbatigiw ka jɛkulu bo jabate a ko dagaba wuli ko a bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sa nin kun fila baara min tun bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ a bɛ san kelen bɔɲɔgɔnko bɔ n'o ye amadu jajɛ sangare ale ni maa wɛrɛ bɛ minnu kɛlen k'u kɔgɔ da ɲɔgɔn kɔgɔ la ɔ a ma ɲɛ mun kɔ ni bɛnkan ma sɔrɔ nin cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ah. a dun barata a bɛɛ jamana setigibaw ye maa kalannenbaw don ah. sɔrɔ busababaw don Amadu Jaje Sangare awɔ ani Mamadu Sinsi Kulubali Mamadu Sinsi Kulubali kosɛbɛ ale tun ye président sortant ye awɔ aa nin cɛ fila u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ah. a ko kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛrɛ la kosɛbɛ ah. ɔ nka jamana ɲɛmɔgɔw da ɲuman donnen baaraw la i b'a ye k'a fɔ u ye jɛkulu dɔ sigi sen kan n'o ye eh, transition ye mm. nin jɛkuluba in olu kɔni bɛna baara tɔ boloda ka se ka bɛn ni kelenya k'o nanati ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja kalafiliw kan ka kɛ kɛ cogo minnu na maa minnu bɛ n'olu sen b'a la minnu bɛ n'olu kan ka kala fili o tɛ ka délégué yɛrɛ sugandi o ɔ nka nin waati in na olu fana ka baara nin a ɲɛmaaba bɛ soya gɔlifa bolo cɛkɔrɔba fɛn min ye amadu jaje sangare ale ka côté maaw olu kɔni yɛrɛ ka ko cɛkɔrɔba in ka baara ko tokajɛ don dɛ e kelen ko tokajɛ belebele don u ko n'i y'a ta k'a lajɛ lajɛ ko olu tun ye jigi sigiyɔrɔ ɲumanba sɔrɔ nin ko ye k'a sababu kɛ n'a fɔra ko nin cɛkɔrɔba in maa falenba in ale taara ka bila nin jɛkulu ɲɛmaaya la walasa ka bɛn ni kelenya fɔ ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka u ka jɛkuluba n'o ye CNPM ye ka sigi sen kelen kan sen min bɛ ni a bɛ se ka jamana waso kosɛbɛ kɔkan ko nka ko cɛkɔrɔba ka baara ko a kɛra ɲugutɔfɛn u y'a yira k'a fɔ ko u ye ɲɔgɔnnajɛba dɔ kɛ utukalo tile tan ani saba tɛmɛnen a kɛra lotɛliso dɔ la an ka jamana kɔnɔ yan nin don kofɔlen kama amadu jaje n'a kanubagaw e buwa'u ye da tilaki ka bɔ filɛ dɛ hɔn u y'a yira k'a fɔ baara bɛ ka sigi cogo min na k'olu fɛ ko tɛ a ko ko cɛkɔrɔba na n'o ye soya gɔlifa ye a n'a a ka dankan tɔw n'o ye asimi jalo ale ye premier vice-président ye a ka deuxième vice-président ibrahima jawara a k'olu nalen kɔni kumakan minnu fɔ a ko cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ bila ɲɛmaaya la don min na k'a ko ko a bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin a jɛɲɔgɔn kɔrɔw ma ani minnu ye baara kɛ n'u tɛ diɲɛ na bi a ko ko nin ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ digi ale ka to na kosɛbɛ n'a fɔra ko olu ye nin baara in kɛ ka se kundama na bi maa minnu fɔra ko k'olu ma se ka fɔ ka bɛn kɛ fiyewu k'ale ka segin ka na o ɲɛmaaya la ka se ka ko latilen a ko nimisa don ko nka ko jamana baara fana n'i bilara la i kan k'a kɛ ka se kundama jan ma nka fɛn min ye amadu jaje sangare ka maaw olu kɔni yɛrɛ ka ko cɛkɔrɔba depuis a nana fɛn min ye hali délégué dɔw bɛ yen Délégué maa 39, anhan, o cɛla ko 26 déjà k'olu ko ko nin collège ba in, an, n'o ye soya golfa bɛ jɛkulu min ɲɛmaaya la, ɔnhɔn, ee k'u t'u ka baara reconnu koyi, ee, ee, ee, ee, ee, han, u ye ɲɔgɔnye min kɛ utukalo tile 13 tɛmɛnen, naamu, i b'a ye k'a fɔ a kɛnɛ kɔni kan, an, k'u ye taabolo dɔ ye soya golfa n'a ka mɔgɔw bolo, naamu, ɛ k'u y'u ka u taafa jira ka ban. ɔ ko olu tɛna jɛn n'o ye u tɛn'u sigi k'u bolo da sen kan waati min dir'u ma kalo wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko ka ko sigi sen kan ko nka k'olu ɲɛ b'a la cogo min na ɲɛdankura fɛn min ye soya gɔlifa n'a a nɔfɛmaw k'u kɛlen bɛ k'o ta ko wa k'u y'u taafa jira fana olu tɛna jɛn n'o ye bi u tɛna jɛn n'a ye sini olu ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ u k'a ma ko groupement professionnel ɔhɔn e professionnel et des CPR ɔhɔn ɔ ko ni jɛkuluba kofɔlen naamu ɛɛ fɛn min ye Soya Golfa n'a ka mɔɔw ye ah. u ka taabolo min bɛ ni a bɛ ka sigi sen kan nin waati na u ka ɲɛmaa yɛrɛ ka fɔla ɲɔgɔn ye ba in kɛnɛ kan n'o ye conférence presse ye ah. u k'a ma ko eh, Juwara a ko k'u tɛna jɛn n'a ye bi ah. u tɛna jɛn n'a ye sini ko n'u tora nin bolo in ma ko CNPM ko yɛrɛ ko e ko a dakolo ma ci ka fili Fayɛrɛ Fayinke an nin y'a ka sɛbɛn ye min bɔ Le Patriote kɔnɔ Sidi Tarawele Buwa Jabate hali bi bɛ ko min na o ma ban tiɲɛ ne bɛ n tigɛ don ko kura o bɛ bɛn La Référence du Mali kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Bubakari Jara awɔ Badabara Bubakari a ko an ka taa DNGM na unhun Sidi Tarawele min ye DNGM ale ɲɛmaa dankan kosɛbɛ madamu Awa madamu Karanbe Awa Gunjan i b'a ye k'a fɔ ale kumana a kumana fɛn mun kan sidi tarawele ŋunuŋunu dɔ bɛ an ka jamana kun kan k'a yira k'a fɔ mali dugu jukɔrɔ nafolo kosɛbɛ an kɛmɛ k'o labila banbaanci jɛrɛjɛkulu dɔ ye awɔ ko Wagner sɛbɛnnikɛla ko kosɛbɛ a ko ni ŋunuŋunukan in awɔ sidi nin ye sɛkili foroko ye ka maa min kun suwa tiɲɛ a mɛɛn o mɛɛn gabakurun ka janfa b'o la siga t'a la a ko min ye an dɛmɛbaaw ye awɔ an baarakɛɲɔgɔn mhm. min ye mali jugulakaw ye kosɛbɛ sidi nin ye olu dɔw de ka kuma tugutugulenw ye ayiwa tugutugu baribari ni ka jamana mangoya kosɛbɛ ni ka kolonɛli asimi k'o mangoya awɔ ni ka an ka jamana gouvernement mangoya mhm. a ko k'u tɛ se ee sɛbɛnnikɛla ko ayiwa a ko directrice nationale adjointe kosɛbɛ min ye géologie des mines n'o ye DNGM ye awɔ Sidi i b'a ye k'a fɔ ale ye e kumana ni ka lajɛ kɛ mhm. lajɛ in senfɛ kosɛbɛ a y'a kannabɔ k'a yira k'a fɔ Mali n'a dɛmɛbaaw tiɲɛ Sidi n'i y'a lajɛ kabini waati jan awɔ Mali ye dɔnsen yɛlɛma ni k'a ɲɛsin Rusila ma kosɛbɛ o de kɔni kɛmɛ ka digi maa caman na mhm. maa caman kɔni bɛ ka anw tigɛloma ayiwa maa caman bɛ ka anw juguya min ye banbaanci jɛrɛjɛkulu dɔ ye o kuma ko bɛ an ka jamana in kɔnɔ min ye ka se ka faso mali k'a dɛmɛ n'i y'a lajɛ ko groupe Wagner ye mali kɔni ko an y'an ka dugu jukɔrɔ nafolo dɔ n'o ye sanubɔyɔrɔ dɔ ye ko mali y'o bila groupe Wagner ka bolo kan directrice ko nkalon don bi nkalon don sini ee sɛbɛnnikɛla ko mhm. min ye madamu Karanbe Awa Gunjamu ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye ni ŋunuŋunu ye a ye barika sɔrɔ kosɛbɛ a ko ITIE international ale kɔni ye wulikajɔ kɛ min ye a dɛmɛbaga mali ITIE ye mhm. ni ka an kɔ da dɛnɛn na a ko min kɔni ye wulikajɔ o min kɛr'u fɛ i b'a ye k'a fɔ kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko preuve b'u bolo mhm. o kuma min ye mali sanubɔyɔrɔ dingɛ belebeleba dɔ ye ko mali kɛmɛ k'o di Wagner maaw ma ayiwa a ko nkalonfin don ni maa min bɛ se k'a yɔrɔ fɔ o k'a yira maa min ko ko preuve b'i bolo wuli k'i kan kɔrɔta n'a ye a ko an ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya b'an bolo mali a kɛmɛ ka baara bila daŋaniya minnu kan min kɔni baara a bɛ kɛ ni sariyadenw de ye a ko n'i y'o sariyadenw lajɛ min ye sedi tarawele i ba ye k'a fɔ mali tɛna bɔ kɔnɔna labada a tɛna jamana janfa min ye sariya den minnu sigi sigira sanu bɔ ko tun an ka jamana in kɔnɔ n'o ye awdnaso awdsi dusuti ye i ba ka fɔ ni muru v2 diina z2 don e pprɛnma du2sɛtɔ sɛ tanmuru denmisɛnnin diina o bɛ min ko fɔ O de ye jamana yɛrɛ bɛ wulikajɔ kɛ kosɛbɛ sidi tarawele min kɔni sanubɔyɔrɔ n'a bɛ taa jamana ka nafa ni tɔnɔ kama ni jamana yɛrɛ ma se k'a baara kɛ a bɛ maa lajɛ maa min ka d'a ye a b'a ta k'a d'o ma u bɛ jɛ u b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko gɛlɛya foyi t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu bɛ ni jamana ye permis d'u ma sidi tarawele u bɛ ka baara kɛ ni jamana ka sariya ye jamana niyɔrɔ ye min ye o ntanya tɛ min ye dugudenw niyɔrɔ ye min ye o ntanya tɛ maa minnu nana n'u ka mansinw ye ka na baara kɛ olu fana niyɔrɔ ye min ye o tuma olu fana b'o sɔrɔ a ko ko baara bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la a tuma a ko min ye mali sanu ko ye a ko e taabolo de b'a la ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la a ko ka n'i biri damandingɛ kunna ko se b'i ye ko fanga b'i la madamu Karambé Awa Goundiam ko ko kalasi ko tɛ kɛ mali kɔnɔ mali kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko jateminɛ min ye bubakari jara ale ka sɛbɛnni don a ko min ye madamu Karambé a y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ ka mali tɔgɔ tiɲɛ mm. o tuma ko mali kɛlen bɛ ka sanubɔyɔrɔ dɔ di Wagner ma ayiwa ko ni min b'a dɔn ko ka taa bolodenkɔni ɲɛsin a ma k'a tiɲɛtigiya hɔn k'a tɛ yen kosɛbɛ fɛn min tɛ yen o tuma k'an kan'o créer kosɛbɛ DNGM sigilen bɛ baara kama DNGM sigilen bɛ jɛlenya kama DNGM sigilen bɛ min ye mali tajiko a petoroli ko a dugujukɔrɔ nafolo wɛrɛ minnu bɛ yen kosɛbɛ a ko i b'i miiri nafolomafɛn fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔna la a ko ala ye mali sɔn nin dɔɔni dɔɔni na a ko dɔɔni dɔɔni o tɛ tɔ to foyi la a ko min y'a bɔli ye o ye waati na nataw ye a ko kunun tile min tun bɛ kɛ dugujukɔrɔ nafolo bɔli ko la ani bi tile an bɛ don min na ko bi ko yɛlɛma donna ko la sabu permis bɛ sɔrɔ ni sɛbɛnfura minnu ye min ye sidi tarawele a ko yɛlɛma don b'o la permis n'a sɔrɔla i ka kan ka baara n'o ye exploitation k'o kɛ ni hakilina min ye a ko yɛlɛma donn'o fana na ayiwa a ko min kɔni ye mali sanu ye maa minnu bɛ n'u biri a la u bɛ n'u biri ni jamana gouvernement tɔgɔ ye a ko jɔn de bɛ fɛ ka jamana gouvernement tɔgɔ tiɲɛ ayiwa k'u ka sabali Buwa jabate naamu a baara kɛ cogo ni a bɔ cogo ni yɛlɛma donn'o la u ka yɛlɛma fana don ni sanu bɔra mali ka sɔrɔta ye min ye u ka yɛlɛma don fana na sinon an ka sɔrɔta tun ka dɔgɔ dɛ a tun ka dɔgɔ fo ka dama tɛmɛ o banna a banna cɛ cɛ tabarikala cɛ cɛ i tilancɛ An Ka- tilancɛ. ni sanu bɔra k'a tila a kɔfɛ an bɛɛ tilancɛ tilancɛ aa buwa fana baara ɲɛna sidi tarawele buwa jabate sɛbɛnnikɛla ko A ko di? n'o ye bubakari jara badabada bubakar Kosɛbɛ. a ko min kɔni ye nin sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛra awɔ min ye mali sanuko ye Mhm. i ka da la k'a fɔ a bɛna malidenw de nafa min ye kunun n'a ma nafa min y'an ka dugukolo k'a bɛɛ lajɛlen laara wuli k'a ban pewu ka fan bɛɛ kɛ ɲinɛdingɛ ye a ko o de banna mali kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ n'o de kɔni bolodenkɔni ɲɛsinnen mun ma o tuma k'o bɛna kɛ damandingɛ ye min y'o sigidalamaw y'u bolo bɛ don baara la ka taa bila nafa sɔrɔ sira minnu kan ka kɛ sigida kɔnɔ jiko kalanko kɛnɛya ko sira ko a ko nin bɛɛ lajɛlen tan bɛ jatekuraw la minnu kan ka boloda min kɔni an ka jamana ye maa t'a fɔ sa k'a bɛna tɛmɛ farafinna tɔw la dɛ nka an bɛɛ bɛna kɛ kelen mali bɛna diya dɛ ala k'o kɛ madame karanbe awa gunjamu nin ye ale ka sɛbɛnni ye DNGM ale ɲɛmaa dankan min k'a ɲɛsin hakilinajugu tigilamɔgɔw ma mhm. ko gurupu wagner bi sanubɔyɔrɔ t'u bolo bi a t'u bolo sini o tuma k'u ka fara mali burujali ma Tabarikala. Kunnafoni filɛ nin ye. Unhun. An ye min bɔ la référence du Mali a ka bi bɔli don. Bon Jabate n'i y'o bila, Ahan. ne bɛ bɔ ni sɛbɛn ye u k'a ma ko nouvel horizon O don. ɲɛdan kura. Ahan. Nin ye fɛn min ye ɛɛ Mamani Ture a ka sɛbɛn ye nin ye. Mamani Kodi. A ko an ka taa farafinna tilebinyanfan jɛkulu ka ɛɛ tɔnba kɔnɔba, Naamu. n'u k'a ma ko CEDEAO. O don. U y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ɛ CEDEAO ye, An. a jamana ɲɛmaaw k'u bɛna ɲɔgɔnnajɛrɛba dɔ kɛ Un. nin kalo in sa waati la n'o ye septembre kalo a ban waati ɔ k'u bɛna ɲɔgɔnnajɛba in n'o ye a tako bi wolonfila ni wolonfilanan ye ko ka zena ta baaraw k'a bɛna taa sigi sen kan New York États-Unis jamana kan fasiri kɛba mamani ture ka fɔ la a ko nin ɲɔgɔnye n'o ye a tako bi wolonfila ni wolonfilanan ye a ko jamana fila bɛ olu de kunkan kuma bɛ taa fɔ nin ko in kɛnɛ kan jamana fila min ni coup d'état kɛra a kɔnɔ ni sɔrɔdasiw bɛ fanga na ɔ n'u de ka taabolo kɛlen bɛ ka CEDEAO kamanagan kosɛbɛ ni CEDEAO tɛ a jamana ɲɛmɔgɔw ka taabolo la n'o ye Mali ani Guinée Conakry k'olu tɔgɔla kuma de bɛ taa fɔ nin don kofɔlen in na ɔ n'i y'a ta k'a lajɛ u ko fasiri kɛbaa ka fɔ la n'o ye Mamani Ture a ko n'i ye farafinna tilebinyanbolo lajɛ n'o ye CEDEAO jamanaw ye a ko Mali ni Guinée dɔrɔn k'olu ma coup d'Etat kɛ koyi. a kɛra burukina faso nka CEDEAO yɛrɛ fan fɛ n'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye a ko burukina faamaw u n'olu ka di kosɛbɛ burukina faamaw b'a la ka baara kɛ cogo min na k'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw u ka hakilina ye donc ko burukina sen t'a la mali ni Guinée Conakry olu ka kuma de bɛ taa dankɛnɛmaya nin don kofɔlen na nka n'i y'a ta k'a lajɛ fana fasiri kɛba ka fɔ la a ko jɛkulu dɔ bɛ n'o ye eh, panafricanisitew ye Ɔn. k'olu bɛn'a jira k'a fɔ ka taa farafinna kunko Ɔhɔ. ani anw ka eh, gun n'o ye farafinna tilebinyanfan CEDEAO jamanaw ye Naamu. ka t'olu ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛ fɔ États-Unis jamana kan An. a k'o t'olu fɛla ko ye dɛ Ɔn. a ko nka maa min bɛ nin jɛkulu ɲɛmaaya la bi Ɔhɔ. n'o ye eh, président en exercice Ɔn. eh, n'o ye eh, président en exercice Ɔhɔ. de la conférence des chefs d'état l'organisation sous-régionale Umaru Embalo ale tɛ Guinée-Bissau président ye a ko ɲɛnajɛ in kan ka kɛ ale ka jamana kɔnɔ ni a ko b'a kɛcogo la ko nka ka kɛɲɛ ni coup d'état y'ale fana jɛ mois de janvier tɛmɛnen basigibaliya bɛ ko basigibaliya fana b'aale ka so wa ale yɛrɛ fana sirannenba de don nin waati laban ninnu na ni a fana tɛna gɛn ka bɔ a nɔ la o basigibaliya hukumu kɔnɔna na, an, k'o de kama u ye nin ɲɔgɔnye ba in ka a bɔ a kɛyɔrɔ kɔrɔ la, ɔhɔ, ka taa n'a ye ɛ lameriki jamana kan, un, ɔ ko wa u kɔni y'a jira k'a fɔ n'o ye ɛ ma jɛkulu minnu bɛ yen, ɔhɔ, n'olu bɛ farafinna ka josariyaw ɲini kosɛbɛ, naamu, a ko nin baara min filɛ senna nin ye CEDEAO mɔɔw fɛ, ɔhɔ, ka wuli ni u ka ɛ zɔni kunkan kɔrɔfɔw ye, ɔn, ka taa kɛ fɔ lameriki jamana kan, ɔnhɔn, aa k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini, an tɛ, an tɛ.
an tɛ ayiwa nin kɔni Nouvel Horizon ah. olu mɔgɔ y'a fasiri bi sɔgɔmada in na maman ture ah. ale tɛgɛ nɔ b'a la kuma ka ɲi
jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn bɔ jabate naamu bala cogo bɛ di Sidi tarawele ne bɛ n tigɛ don joona joona o don L'Essor kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Aminata Dindi Sisoko ye tiɲɛ a y'a jira k'a fɔ an ka taa Da ka gun kan segu sido ani balansando tabarikala balansan ba naani balansan kɛmɛ naani kosɛbɛ balansan bi naani ani balansan kɔkurunin kelen ayiwa dugudenw bɛɛ t'o yɔrɔ dɔn janko dunan ɲɛ tan ni ci hɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko di Sidi tarawele a ko yɛlɛma belebele dɔ min ye ba polisilakaw ye kosɛbɛ Sidi u kɛmɛ ko hakilina ta min ye Da ka gun kan ayiwa a ko an bɛ don min na ko bi e directeur régional de la police de segu o bɛ maa min kofɔ o de ye commissaire divisionnaire Abdulayi kulubali badabada Abdulayi kulubali min ye Abdulayi ye ni dɔw ko ma blocus i b'a ye k'a fɔ walima dɔw ko cɛjan dɔw ko Gilbert Diendéré a min ye cɛ kelen ye n'i ye tɔgɔ tɔgɔ fɔ a ma o bɛɛ bɛ bɛn a ma bonya tɛ janya tɛ yanga tɛ baara yɛrɛ ɲɛdɔn tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a ko nin cɛ in a mana bila yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ taa ni k'a tɔgɔ to yen ɲuman ani yɛlɛma ni yiriwa sira kɔnɔna la a ko hakililajigin na min ye Abdulayi kulubali commissaire divisionnaire a tun bɛ CCR la a ye CCR kɔni a y'a dila ka ɲa ni ka bila polisiw ka dangana kɔnɔ minnu tun tɛ kɛ ka kɔrɔ a y'olu baaraw bɛɛ lajɛlen dila kosɛbɛ polisi ka baara ye mun ye wari minnu bɛ sɔrɔ ni ka jira jama la jamana ɲɛmaw y'a bila baara min na min ye Sidi tarawele ka se k' o ɲɛf'u ye a ko a bɔlen CCR kɔnɔ Sidi tarawele a taara aéroport du Mali la n'o ye aéroport international Modibo keyita min ye a ka marque a y'o fana bila yen min ye aéroport la baara min tun bɛ n'a dɛsɛ ka kɛ i b'a ye k'a fɔ a y'i disi da o la o tuma a sera k'a baaraw boloda min ka bolo ta ka da nangarabaw kan min ye polisiw ka baara ye min ye ka dɔ fara kologirali kan sidi tarawele a y'o fana boloda rapport kɔnɔna la a ko an bɛ don min na ko bɛ yen baara ye yɛlɛma yɛlɛma ye min ye commissaire divisionnaire abilaye kulubali ale de ye e polisiw ka ɲɛmaaba ye da ka gun kan segu ayiwa a ko a y'i sigi k'i miiri ale fɔra maa minnu kɔ u y'u seko n'u damayira kɛ nka diɲɛlatigɛ kɔnɔ maaninfin n'i bilala fɛn fɛn na a ko i kan ka jateminɛ kɛ baara yɛrɛ ɲɛda yɛlɛmali la baara kan ka taa ɲɛsira minnu fɛ a ko waleya dɔ bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye basigibaliya ye a ko dogolen tɛ maa la min ye bingali kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta ni ka farimasiw sɛgɛrɛ a ko o yera an ka jamana yɔrɔ caman na bamakɔ b'o la ka taa bila an ka marabolo caman na a ko maaw yɛrɛ nin tora bingali la o kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye abilaye kulubali commissaire divisionnaire min ye polisiw ka ɲɛmaa ye segu jamana kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛna munumunusaalo boloda farimasi minnu bɛ da ka gun kan ni k'a bɛɛ lajɛlen recensé ka ban a bɛnna farimasi bi saba ni kelen ma ni k'u lakumaɲɔgɔnya kumaɲɔgɔnya in kɔnɔna la sidi tarawele u mago bɛ fɛn minnu na fɛn minnu fɛn minnu bɛ n'u b'u majɛn i b'a ye k'a fɔ min ye extincteur ye tasuma fala o kan ka y'u bolo groupe électrogène o kan ka y'u bolo coffre fort o kan ka y'u bolo o kuma finɛtiri dɔ bɛ yen o kan ka ye farimasi bɛɛ la ni feere bɛ kɛ su fɛ k'a datugu i bɛ bolo bɔ finɛtiri fɛ o fana kan ka y'a bɛɛ la siga t'a la nka caman bɛ o t'o la dɛ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko ni e balinan e kasara dɔ bolodara kosɛbɛ min kɔni ye fɛn fana kan ka sɔrɔ min bɛ maaninfin ni kisi awɔ ka taa bila o n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnnaw la a ko Abilaye Kulubali ale kɔni ye wulikajɔ kɛ tabarikala ni ka taa pharmacies lajɛ n'olu bɛ yen o kuma n'o tɛ o kuma min b'a to farimasi ɲɛmaa bɛ se k'olu dilan joona joona sabu a dilanni de bɛ kɛ sababu ye ni kana ni ni kisi ye ni kana ni baara yɛrɛ yiriwali ye a ko n'i y'a lajɛ bingali minnu kɛra sidi tarawele bingali kɔni a dagosi bonyara a ko hali bi maaw de bi maa minnu ka baara ni ka taa bin farimasiw kan a ko munna u bɛ bingali ta ka farimasiw sɛgɛrɛ jɔyɔrɔ min b'u la jamana kɔnɔna la hakilina min b'u la jamana kɔnɔna la sidi tarawele bɛɛ lajɛlen b'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko nin lancement in kɛra kunun an kɔrɔ kunun ntɛnɛn a kɛra pharmacie du rond point o filɛ nin ye sɔmɔnɔkin sɔmɔnɔso sɔmɔnɔso la i b'o yɔrɔ dɔn segu wa sɔmɔnɔso a tɛ bada la dɛ a bɛ bada la sidi quartier kɔnɔ k'i ɲɛsin ba fan fɛ e bɔda tɛ i bɛ taa bɛn ni ji de ye hɔn awɔ n bɛ yen dɔn kojugu Sidi Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko min ye sɔmɔnɔso ye tiɲɛ i b'a ye k'a fɔ nin lancement baara kɔni koromokarili kɛra yen kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ directeur régional de la police de Segu commissaire divisionnaire awɔ Abilaye Kulubali ɲɛna unhun Abilaye kelen tɛ yen kosɛbɛ min ye a baarakɛɲɔgɔn polisiw awɔ i b'a ye k'a fɔ min ye commissaire principal premier arrondissement tiɲɛ Sulemani Ture unhun min ye commissaire adjoint deuxième arrondissement awɔ Musa Dunbuya nin bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛrɛfɛ min ye commission des sages des pharmaciens de segu ali sumuntera ale fana tun bɛ n'ale ordre des pharmaciens de segu o ɲɛmaaba ye min ye yusufu jara ye ale fana tun bɛ n'ale promoteur de pharmacie yaya mangara ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u y'a jira min ye commissaire ye ale ye kuma min ta k'u sɛgɛrɛ ko bilhaki lakika don o tuma u bɛn'u hakili to a la tari a ye fɛn min ta k'u sɛgɛrɛ k'olu yɛrɛ ka kisi don olu ka ɲɛta don olu ka yiriwa don o tuma k'olu tun tɛ nin bɛɛ kalama baara in na koyi o tuma ko ablo ka hakili juru janyanen don kosɛbɛ a ye kuma min ta k'u sɛgɛrɛ o tuma k'u bɛna yɛlɛma don u ka baaraw la a nataw kɔnɔ i b'a fɔ ko kilisi o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ablaye kulubali ye a y'a jira k'a fɔ maa minnu kan ka gardiw boloda pharmacie kɔnɔ olu kan ka bila sigi hakilina minnu na maramafɛn minnu kan ka d'u ma n'u bolo degunna n'u ye maasuru ye maa min kan ka wulikajɔ min kan ka kɛ o tuma numéro min kan ka d'u ma u y'u da don fana na joona joona polisiw fana kan ka min kɛ o tuma ko polisiw na wulikajɔ kɛ joona joona mhm. a ko a ko min kɔni ye bolikuma dɔn o ka fisa ni sen ka di ye i bɛ nin polisikɛ na a ye nin fɛn fɛn min fɔ nin ye lakika don kɔfɛ a kɛlen bɛ k'a ka sujuru da segu n'a lamini yɔrɔ yɔrɔ bɛ ko nafolo bɛ don ka bɔ k'a kɔnɔ a ye kɛlɛkɛ da ka ban a maa b'a bolo teni tɛ maa minnu na minnu tɛ gardi ye n'u bɛ jojlima la i nana waati waati k'i bɛ kojugu boloda e bolo bɛ tigɛ k'i kan a bɛ fɔ ablo de ma ko suba ablo suba kɛ suba don dɛ a ka jan wa n'i ye a jɔlen teni na kosɛbɛ i bɛ se ka polisiya nege minɛ yɔrɔnin kelen teni ka ɲi cɛ jan na sa cɛ jan yangan belebele segukaw ye garisɛgɛ sɔrɔ sidi jabate naamu min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in a tɛna janya kosɛbɛ a ko min ye ablaye kulubali a ka ladilikan n'a ka bilasirali a n'a ka wulikajɔ ni ka nin marque kɛrɛnkɛrɛnnen k'o bila segu kɔnɔ a ko segukaw kɔni tɛna ɲina nin kɔ fo ka taa badabada finibɔ fo nɛrɛbɔ min kɔni ye don nataw ye a ko nin kuma tɛmɛnen kɔfɛ a na to ka wulikajɔ kɛ a tɛna sigi ko ye ka taa lajɛ a ye kangari ni kilisi min ta ka d'u ma a fɔcogo ɲuman a baara kɛcogo ɲuman n'a sɔrɔ u bɛ k'a bolo da o tuma ko ni farimasiw ta banna a ko jamana ka cakɛ yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen a ko a kɛlen bɛ ka programme kɛ a bɛna taa s'a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dɔɔni dɔɔni jan k'u bɛɛ lajɛlen ni bɛ se ka kisi cogo min na min ye banbaanciw ka tɔɔrɔ ma a ko wulikajɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka banbaanciw ka dagajugu k'o sama ka bɔ an da la n'o tɛ n'an bɛɛ lajɛlen y'an bolo fila kurase k'an sigi ni k'a bɛɛ lajɛlen ta ka da lakanabaaw kun lakanabaaw n'u ka baara dugudenw n'u ka baara ko fɛn dɔ bɛ se ka bali ka sɔrɔ a waati ma se kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lesɔri kɔnɔ aminata dindi sisoko ale ka sɛbɛnni don baara ɲɛna an bɛ dɛgɛ min walima te yaasa te wasa kosɛbɛ an bɛ taa tɛnɛba fan fɛ o bɛ kɛ
cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la sidi tarawele nin y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan tuguni kosɛbɛ bala tɔgɔ bɛ di ba bolo bug ka don a don sɛbɛn o kama ma ko kayima de e de o don fasirikɛba u kama ko de samakɛ de samakɛ ko a ko mali ni kɔrɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ e ko ko a ko k'a t'a fɛ ka kɛ seli sabasiri ye wa tuguni sɛbɛnfura yɛrɛ kan alasani daramani watara n'ale de kɔrɔwari jamana ɲɛmaa ye ale ni kolonɛli asimi goyita u b'a la k'u ɲɛmɛru bɔ ɲɔgɔn na Fasiri kɛba ko a ko n'a sɔrɔ ni fan fila bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka jo d'a yɛrɛ ma dun a ko ko an ka taa fɛn min politigi bunakun kan a ko a bɛ kalo kelen bɔyanko bɔ juillet kalo tile tan tɛmɛnen sɔrɔsilaka n'o ye kɔrɔwari sɔrɔsilaka maa bi naani ni kɔnɔntɔn olu y'u mun deni don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnfuraw man ɲi ah. nacogo ma sidɔn kosɛbɛ ah. ɔ u kɔni donna an ka jamana kɔnɔ lakana tigilamɔgɔw ye bolo da u kan eh, pankurunjigi kɛnɛ kan o kɛra k'a yira k'a fɔ maaw don maa minnu bɛ n'u ka nani u ma na sira jɛlen fɛ ah, fiyewu ɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka batakiw kɔnɔ o waati kofɔlen na u y'a yira ka ko maaw ninnu ye ko taɲininaw don hmm. minnu bɛ taa marifa ci k'o sara ka minɛ ka bil'u kun n'an k'o ma ko mɛrɛsɛnɛriw a don ni bi cɛ ɔn a baara in kɔni a gɛlɛra jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ o kɛra a ko wa n'i y'a ye depuis nin ko in kɛra Mm. falenfalenni o cɛra kosɛbɛ mali ni kɔrɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ Ahan. a ko affaire yɛrɛ ko a kɛra affaire d'état ye Han. jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye mali teri jamanaw ye Ɔhɔ. ale ni kɔrɔwari teri jamanaw ko caman da donna nin ko in na o kɛra a ko nka ko waati laban in na Mm. a ko nin ko min filɛ nin ye mali ni kɔrɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ Ahan. ko sɔrɔsirika maa saba tun b'a la n'o ye eh, musolaka maa saba ye Ɔhɔ. olu bilara ka taa u ka jamana kan pepewu ka kɛɲɛ ni eh, ko wɛrɛw ye Ɔn. fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ adamadenya yɛrɛ hakɛw tɛmɛni kofɔ n'o tɔgɔ ko Ali. humanitaire O don. eh, human- i- humanitaire Ahan. ɔ k'olu bilalen ko a tɔ ye maa bi naani ani maa wɔɔrɔ O don. a ko a baara kɔni b'a la ka gɛlɛya kosɛbɛ Han. kɔrɔwari jamana fan fɛ Mm. a ko juma tɛmɛnen kalo tile kɔnɔntɔn Ɔhɔ. fasiri kɛba ka fɔ la ko délégation dɔ nana an ka jamana O kɛra. kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaa a y'u bisimila Han. a ko délégation ma ɲɛmaa o tun ye geoffrey onyeama mm. ale ye nizeriyakaw ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ u ni jamana wɛrɛ cɛ kuɲɛɲɛrɛw ma ale ni maa caman wɛrɛ kun donna ɲɔgɔn na ka na ah. ka na jamana ɲɛmaaw ka n'u kumaɲɔgɔnya ka kɛ da ɲuman ye mm. walasa fɔkabɛn ale ni eh, nin sɔrɔsilaka minnu filɛ nin ye u bɛ se ka kannabila bila cogo minnu na a ko yanni olu ka nani cɛ ah. senegali jamana ɲɛmaa maki sal k'ale fana tun nana an ka jamana kɔnɔ ka na Asimi Goyita a kumaɲɔgɔnya, Hali, a ko nin délégation fila bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, ɔhɔ, a ko ko in a kɛra fɛn min ye ɛ médiation b'a la ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ, an, a ko n'a nana ka lajɛ komi Kodiwari ɛ diinɛmɔɔw, ɔn, n'u ka religieux ye, ɔhɔ, k'olu fana délégation ba de wuli ka na an ka jamana kɔnɔ, han, ka na jamana marabagaw ka na u kumaɲɔgɔnya, o kɛra, walasa fɛn min ye ɛ bɛn ni kelen bɛ se ka don ko in na cogo min na, hali, sɔrɔsilaka maa bi naani ni wɔɔrɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan, an, n'u doncogo ma ɲɛ cɛncɛnni kan tiɲɛ na, anhan, Mali k'u kannabila u ka t'u ka so, ɔn kɛ ɔ nka waati laban in na ah. an ka jamana ɲɛmaayaso ɛ k'u kɔnɔko bɔ hmm. u ye mun fɔ u y'a yira k'a fɔ ah. tiɲɛ don Kɔdiwarikaw n'u ju ye jɔnkala fɔ k'a fɔ ko olu ka mɔɔ don an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ dankari mali ka kelenya yɛrɛ la a bɛ dankari an ka jamana ka jamanaya yɛrɛ la o ye ka maramafɛnw cɛ ah. ka i wali ka don hmm. u nana mɔɔ min tɔgɔ la olu bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko olu ni maa ma jɛ nani kama nin waati na o dɔ ye MINUSMA ye hmm. o dɔ ye barikani ye a ko yɛrɛ fana dɔ ye CEDEAO ye ko kuma jɔlen t'a la ka fɔ ko in na nka deliw fanga bonyalen na mm. ɔ fɛn min jamana ɲɛmaaso k'u fana kumana u y'a yira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara depuis anw ka mankan in wulila mm. e ka fɔta ka ca ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan Mali kɔni y'a faamu sa k'a fɔ ko hali ni an teri t'i ye mm. e kɔni anw ka ko man bon i ma kosɛbɛ ɔ ko nka k'i ka maa bi naani wɔɔrɔ in k'olu sama ka taa sema bɛɛ ni kɛlɛ kɔnɔ a k'o tɛ kojugu ye koyi nka anw ka maa dɔw fana bɛ aw ka jamana kɔnɔ minnu b'a la k'u to jamana kɔkan aw fɛ yen ka tiɲɛni ni bisibasa wale yɛrɛ k'o don jamana kɔnɔ o dɔ ye jɔn ye u ko an ka président kɔrɔ den n'o ye honorable député kɔrɔ Karim Keita a k'a bɛ Kɔdiwari jamana kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ Karim Keita kɔfɛ a ko maa filanan ye jɔn ye Tiéman Hubert Coulibaly ko ale UDD parti politigi tɔn o ɲɛmaa don k'a fana bɛ Kɔdiwari jamana cɛkɔrɔbaden a ko nin maa kofɔlen ninnu t'a bɛɛ ye maa wɛrɛw bɛ maliyɛnw na minnu ye politigimaa ye minnu ye jamana in kɔni u nɔminɛnen don ah. burujali ko sira fɛ u nɔminɛnen don suɲɛni yɛrɛ n'o ye ka jamana nafolo k'a suɲɛ k'a bolofila dun ko siga kɛlen b'u la ah. ɔ ni jamana ma ɲɛ k'u ye eh, gelenkɛ da la u bolila ka t'u dogo Kɔdiwarikaw fɛ yen ɔ ni aw ka maa bi naani wɔɔrɔ fana b'an bolo cɛn ni Ngala cɛ aw jo tɛ ko in na a kɛcogo ma ɲɛ a b'an ka politikimaa minnu bɛ n'u boli ka t'u da ka jamana kɔnɔ n'u b'a la k'u to yen ka jamana bisibasa n'u b'a la k'u to yen ka yɛrɛmabila wale kɛ f'an ka jamana kɔnɔ a ko an tɛ jɛn n'o ye fiyewu a b'olu fana mɔgɔw siri kɔli ka n'u da ɲɛ kɔrɔ payi payi n'a y'olu siri k'olu ka n'u da ɲɛ kɔrɔ ɛ an fana b'a ka mɔgɔw an b'u kana y'an jo an jo dɛ a ko kibaruyaw ka eh, sɔrɔcogo la Ɔhɔ. n'o ye Kane- kayimade ende O don. a ka fɔ la Mm. a ko Tiéman Hubert Coulibaly Ɔhɔ. a ye jamana bila depuis octobre tile- eh, san 2021 Ɔhɔ. octobre la Ah. a ko dɔɔnin b'a jɛ san kelen de la Mm. nka u k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ Kɔdiwari Han. o kɛra Kɔdiwari ivoiriyɛnw ka eh, jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya eh, fɛti senfɛ Ɔhɔ. Faransi ambasadi kɔnɔ ko ɲɛnajɛ dɔ kɛra yen ah. Tiéman Hubert Coulibaly mm. cɛkɔrɔba den k'a tun bɛ kɛnɛ kan ah. donc k'o y'a dankɛnɛmaya k'a yira k'a fɔ ah. nin maa kofɔlen minnu filɛ nin ye ni jamana ye mandat d'arrêt yɛrɛ bila u kɔ k'u bɛ Kɔdiwari jamana kan ɔ ni alasani kɔni b'a fɛ ani maa minnu bɛ surunna dɔrɔn n'u b'a fɛ nin ko in a ka ɲɛnabɔ sɔrɔdasiw minnu bɛ an bolokɔrɔ u ka bila ka t'u ka jamana kan ɛ k'u fana k'an ka maa minnu bɛ yen n'u taalen b'u dogo alasani fɛ yen ka kɛ walejugu kɛbaa jamana kɔnɔ k'u k'u siri ka n'u da ɲɛ kɔrɔ a ye an ka mɔgɔw di an fana b'aw ta joona joona an b'aw ta di kuma banna aa jamana ɲɛmaaso u kɔni buwa jabate a ko a sɛgili sabasiri yɔrɔ o de ye nin ye yala alasani daramani watara nin maa kofɔlen minnu filɛ nin ye a na se k'a tɛgɛ da nin bɛɛ kan ka nin bɛɛ siri ka na di a se b'a ye mali marabagaw ma wa a se b'a ye ɔ ko n'o se ma k'a ye a ka cɛ bi naani ni wɔɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ k'u fana tɛ taa an jo an jo dɛ kayima de ende ah. olu ka bi bɔli la den samake ale y'a fasiri sidi tarawele buwa jabate ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn tiɲɛ ne bɛ n tɛgɛ don joona joona awɔ le pays kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye mamadu jara ye mhm. mamadu jara ko a ko di a ko waleya cɛjugu dɔ ɲɔɲalen bɛ an ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ min ye cɛ tɛ muso tɛw ye ko sɔɔni sɔɔni min ye nin waleya cɛjugu in ye Sidi Tarawele fu bɛna siri nin dan na, sabu min ye an ka jamana minisiriso ye, unhun, minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ an ka sariyako ma, kosɛbɛ, ka taa bila kiirikow la, ayiwa, Sidi Tarawele min kɔni ye code pénal dɔ bɛna ta, unhun, joona joona min kɔni bɛ cɛ tɛ muso tɛw u ka waleya juguw, awɔ, ni ka a kɔn faso Mali dugukolo sanfɛ. sɛbɛnnikɛla ko a ko a ko nin waleya kɔni a bɛ ka kɛ an ka dugukolo in kan kosɛbɛ a ko denmisɛnninakaw walima maakɔrɔbalakaw cɛ dɔw bɛ ala y'u dan cogo min na u y'a jira k'a fɔ k'u tɛ to cɛya kɔnɔ k'olu b'u yɛrɛ kɛ muso ye dɔw fana ye muso ye ala y'u dan cogo min na u ko k'olu tɛ to o kɔnɔ k'olu fana b'u yɛrɛ kɛ cɛ ye min kɔni ye o batarako ka taa bila o kolokala ko sidi i b'a ye k'a fɔ o de ɲɔɲalen bɛ faso mali dugukolo kan a ko hakili lajigin na min ye commune deux a jeunesse maaw wulila k'u jɔ waati dɔ la ni ka taa troisième arrondissement polisilakaw fɛ yen ka taa jira k'a fɔ k'u tɔɔrɔla min ye u ɲanina u ɲɛ bɛ fɛn jugu la u tulo bɛ fɛn jugu la u tɛ fɛ k'a ye polisiw ka far'u kan joona joona maa minnu bɛ cɛnni jugu la y'i bolo ka se ka taa ka d'u kan joona yan i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔnɔna la min ye troisième arrondissement polisiw ye u ye jeunesse fo k'u waleɲumandɔn k'a jira k'a fɔ ko jamana jɔli nin bɛ tali k'o de kan bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ don fasodenya kɔnɔna a ko o walew tun ye mun ni mun ye n'i ye jateminɛ kɛ tɔn dɔ tun bɛ yen olu ka baara tɛ foyi ye ni ka denmisɛnninw wele a kɛra cɛlaka ye a kɛra musolaka ye maa minnu tɛ tɛmɛ san tan ni fila san tan ka taa bila san tan duuru la u bɛ olu wele ka don n'u hakili cɛn ni wari ye wari mugu de b'u kun a ko dɔw yɛrɛ minɛna tuma min na min ye waa bi seegin ye waa bi kɔnɔntɔn bɛ dɔw kun ɲɛnatigiw ye o ɲɛmaaw yɛrɛ ayiwa sidi min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye a a ko wari minnu tun b'u kun wari ninnu kan ka taa sira min fɛ o de ye n'u ye maa min sɔrɔ u ka jan kɔnɔ u b'a jira k'a fɔ ko furakisɛ dɔ b'u bolo o tuma furakisɛ n'i ye kelen kunun i ta ye ba kelen ye fila ba fila saba ba saba o tuma min ye denmisɛnw ye sa n'u ye fura ninnu kunun o de bɛ na ni farifa y'u la sa ka na ni hakilina wɛrɛ u sago bɛ min na u sago bɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ ko bɛɛ bɛ yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko ka fura kunu k'i yɛrɛ fari fa petewu pewu pewu pewu ka fɛn bɔ b'i kunkolo kɔnɔ k'i yɛrɛ kɛ maa wɛrɛ ye kuma jugu ye dɛ kibiri ka gɛɲɛ de ka kan ka ɲini ninnu kama a ne tun b'o f'i ɲɛna sa sɛbɛnnikɛla ko a ko di sidi tarawele min ye mamadu jara ye tiɲɛ jarakɛ ko maa minnu tun bɛ ka dannajuguya wale kɛ kosɛbɛ a ko polisiw ka wulikajɔ la ayiwa bolo taara ka da maa dɔ kan o n'a ta o ta hali bi ko wale in kɔni a ma ban penten kelenw maa wɛrɛ b'u sɔn an bɛ don min na ko bi minnu tun bɛ warimugu b'u bolo ka waa kelen di denmisɛnw ma n'u ye furakisɛ kelen kunu a ko o maaw kɔni n'i y'a mɛn ko sa i b'a fɔ ka kunkolo o kunkolo fan maaw kɔni bolo taara ka da k'olu bɛ kaso la ayiwa nka min ye denmisɛnnin wɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli la denmisɛnnin dɔw y'a yira k'a fɔ ko bamakɔ suguba kɔnɔna la dɛ ko kiliniki dɔ bɛ yen k'a bɛ hadamaden fari fa k'i yɛlɛma k'i kɛ maa wɛrɛ ye i bɛ min nɔfɛ k'i ko ye kɔni bamakɔ eh! suguba kɔnɔ yan kɔni suguba kɔnɔ yan eh, n'i bɛ n'i bɛ fɛ i ka kɛ cɛ ye n'i ye muso ye walima mm-hmm. n'i ye muso n'i bɛ fɛ i ka kɛ cɛ ye walima n'i ye cɛ i bɛ fɛ ka kɛ muso ye ko kiliniki bɛ bamakɔ suguba kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko sidi tarawele a ko min kɔni ye an ka jamana ye aa dogodogoli min b'a kɔnɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna da kɛnɛ kan paratata ta a ko polisiw ka wuli ka jɔ mhm. wa min ye polisiw ye denmisɛnninw ye kuma min ta k'u sɛgɛrɛ u bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi min kɔni ye maa caman ye maa minnu bɛ san n'olu yɛrɛ kɛmɛ pedew ye dɛ walima giniw mhm. maa min minɛna k'o de dagosi ka bon kosɛbɛ o tuma min ye pedeya ye ka taa bila giniya mali dugukolo kan ne ni sariya kɔni taara an ka jamana sariyasunba fɛ mhm. sidi tarawele i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye pede n'a dɔnna k'a fɔ ko karisa de ye pede ye i ta se fila karisa ye gini ye mali dugukolo kɔni kan i ta se fila o kɔni o bɛna daminɛ sɔɔni eh, sɔɔni ni nin taara ah. bɔ a bɛ kɛ fɛn ɲuman ye sinon i sigilen filɛ dugu in na yan ah. a jɛgɛ minnu bɛ yala yala ni ni magar'u la subahanallahi i bɛ taa wo la f'i b'u ye k'u bolo ni jɛngɛ jɛngɛ wa n'i y'u fini don dɔgɔnin kamalenkɔrɔ belebele jamanjan jan a fari nugulenba ko kale tigɛlen b'a ɲɛkɔrɔ e eh, Ala bonbonsi nuguya kulukutu talon jan b'a kala f'a b'i jɛngɛ jɛngɛ saki b'a kala la kuma dɔ la a bɛ jigin kɔnɔ ah ala kibiri ka gɛɲɛ sa kibiri kɔrɔla fanga bɛrɛ t'ale bolo la bilen ah ala n bɛ taa gɛɲɛ minɛ a la a tɛ gɛɲɛ de yɛrɛ wa n bɛ taa gɛɲɛ minɛ kibiri la ka gɛɲɛ mara an ka bolo kan parce que mun na mun ah! na n'i ma gɛɲɛ minɛ k'a mara fo ko bɛ nkalon ye bɔn naamu ɲɛ yɛlɛla yɛrɛ kɔni ou bien yɛlɛma bila mana kɛ cogo cogo ah! ala y'i da cogo min na k'i ye baliku ye ah! e yɛrɛ ka ka ɲinɛ haminanko kɔ ka ɲinɛ i kungola ko yɛrɛ bɛɛ kɔ fo ka taa pikiri de k'e bɛ ka furakisɛ kunu ka i maaya danbe sa k'e kɛ b'a fɛ ka kɛ muso ye o tɛ ka ala kan sɔsɔ ye ala y'e kɛ cɛ ye e ye ala kan sɔsɔ k'i tɛ cɛya fɛ Allahu ala y'e kɛ muso ye e ye ala kan sɔsɔ k'i tɛ musoya fɛ Walahi. i ye ala kan sɔsɔ aa i ye ala kan sɔsɔ wa i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ ni sariya nin taara Ah. a bɛ fisa dɛ sinon yɔrɔ bɛ yɔrɔ la Ah. ee n'u n'u y'a hali tɔmɔ cogo baliku tɔmɔ cogo ka ka demarche kɛ k'i lamaga lamaga Ah. ɛ bɔnɛ y'i ta o wa o bɛ yɔrɔ min na o dɔnnen don dɛ a jamana caman bɛ yen a y'aw yɛrɛ ɲini yanni sariya in bɛ ta dɛ aw bɛɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a dɔnnen don ni sariya in taara a ka haramu an b'aw bɛɛ yɔrɔ dɔn wa i b'a a balikuba n'u ye u teriw bɛɛ muso ngaraw tuma bɛɛ b'u sɔrɔ u daga wari bɛ fini minnu kala ka don n'u ye forokiya don a ni buwa ta tɛ kelen u tɛ se ka kɛ kelen u bɛ muso masiri de k'a la u ka fɛn bɛɛ muso masiri i bɛ baliku ye baliku k'a tigɛ cɛ baliku ɲɔgɔn tigɛ ko ko terini teri a bɛ cogo di denkɛ nin' ye so n'a bɛ kuma a b'a a ɲɛ kurunin faga k'a bolo kɛ tan ee kɔn a ma dɛ kɔn a ma dɛ gɛɲɛ ta joona ta a ka to jɛgɛ ta artisanat gɛɲɛ feere yɔrɔ bɛ yen kɔn a ma i ka gɛɲɛ juru jan dɔ san n'o tɛ a bɛna kɛ balankɛ ye a bɛ k'a yɛrɛ nin tɛ ɲuman jamana kɔnɔ dɛ ɲuman tɛ Luti ka jamana halakira nin de kama a bɛ yɔrɔ halaki yɔrɔ kelen a kuma fɔli ma i da la a bɛ yɔrɔ halaki de n'a bɛ sigida min na a b'o halaki a bɛ jamana min kɔnɔ a b'o halaki nin tɛ ko ɲuman ye jamana ɲɛmɔgɔ an kɔrɔtɔlen b'a kɔrɔ dɛ u ka sariya ta joona ba kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Mamadu Jara ale ka bɔli don